anụmanụ asaa ndị Igbo na-asọ asọ nakwa ihe mere ha ji asọ ha. Nke mbụ, udele. N'ala Igbo, a naghị eri udele eri n'ihi na a na-ewe ya na udele bụ ajọ anụ, dị ka ndị ichie si wee kọwaa. Nke a bụ n'ihi na udele na-eri ihe nwụrụ anwụ nke gụnyere ozu mmadụ. Akpọmasị a a kpọrọ udele mere ndị Igbo ji ahụta ya dịka nnukwu abụmọnụ ịsị mmadụ udele rie ozu gị. Nke abụọ bụ nkapị ma ọ bụ nkakwụ. Nkakwụ bụ anụ ọzọ Igbo niile gbaa gburugburu ya Igbo niile zuzugbe na-asọ asọ. Nkakwụ bụ anụ ya na oke si n'otu ezinụlọ wee pụta mana ndịiche ha bụ na o nwere ọnụ ogologo. Ọtụtụ na-asọkwanụ nkakwụ nsọ n'ihi ajọ isi ya. Nke atọ, ewi. Ndị Igbo Ụzọ maọbụ Ibu Ụzọ dị na Delta steeti na-asọ ewi. N'otu aka ahụ, ndị Nnewi dị n'okpuru ọchịchị Nnewi North n'Anambra steeti anaghị eri ewi. Onye Nnewi ọbụla ma ọ nọ n'ụzọ ma ọ nọ n'ama riri ewi nwere ihe na-eso ya. Nke anọ bụ ọkwa. Ọkwa. Ndị Amaigbo dị na Mbaise n'Imo steeti na-asọ iri anụ ọkwa. Ndị Nnọkwa dịkwa n'Anambra steeti na-asọkwa anụ ọkwa. Nke ise bụ enwe. Enwe. Ndị Ọka nakwa Ojoto dị n'Anambra steeti anaghị eri anụ enwe. Ndị Agbọ dịkwa na Delta steeti na-asọkwa enwe. Ha na-egbu ya mana ha anaghị eri ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ eke. Eke. Ọtụtụ obodo dị na steeti Anambra ọkachasị ndị nọ n'okpuru ọchịchị Idemmiri North anaghị eri eke dịka Uke, Neni, Ụmụoji, Abatete, Aba. Ọka Etiti, Nnobi, Nnewi, Ọzụbụlụ na ọtụtụ obodo ndị ọzọ anaghị eri eke. Ha anaghị egbu ya ma ya fọdụzie iri ya eri. Nke a bụ n'ihi na eke bụ ihe e ji mara Idemmiri bụ chi ọtụtụ ndị Igbo si na mpaghara ahụ na-efe n'oge ochie. Akụkụ ebe ụfọdụ n'Imo steeti na-asọkwa iri eke mana ụfọdụ ndị Igbo si na mpaghara Ebonyi na Enugwu na-ahụta eke dịka nnukwute anụ oriri, ya bụ anụ ntanta. Ọzọ dịka ibe ya bụ mbe. mbe amaghị m na onwere steeti dị n'ala Igbo na-eri mbe ọ fịara ahụ ịfụ onye na-eri mbe ọ fịara ahụ ịfụ obodo na-eri mbe hmm? gịnị mekwanụ na eji asọ ụfọdụ anụmanụ asọ gịnị mere eji asọ ya asọ gịnị mere na ha anaghị eri ya nke a bụ n'ihi na ụfọdụ na-ahụta anụ ndị a dịka chi ndị Igbo na-efe n'oge gboo nke bụ isiokwu bụ na ọtụtụ na-asọ anụ ụfọdụ ndị a na-amaghị ihe mere eji asọ nna anyị sị ka anyị jee na ya eje ya sị na ya adịghị erie ya bụ na ha agaghị erie asị gị kedu ife obodo m na-asọ obodo anyị na-asọ anụ anụ eke kedu ihe mere obodo unu ji asọ anụ eke amaghị m ife bụ- ife m ma bụ na anyị na-asọ anụ eke ya bụ mata ya na obodo ọbụla nwere ihe mere ha ji asọ anụ ha na-asọ Mm, o nwere akụkọ so ihe ọbụla obodo na-asọ ịga ọ bụrụ na ị gaa mee nyocha maọbụ jụọ ajụjụ ị ga-amata ihe mere obodo unu ahụ ji asọ anụ ahụ ọ bụrụ na ị ma anụmanụ obodo unu na-asọ i dee ihe na ngalaba ozi kwuo ihe mere obodo unu ji asọ anụmanụ dị otu ahụ mm? ngwanụ ka ọ dị